A chairde, is é aidhm an Aonach Oibre na daoine óga an cheantair seo a chur ar an eolas faoi na poist atá ar fáil in earnáil na Gaeilge. Tá sibh ag dul a chloisteáil ar an fhíseán seo seisear daoine óga ag caint faoina gcuid taithí i saol na Gaeilge agus cén fáth ar roghnaigh siad an Ghaeilge mar shlí bheatha.
Is mise Anna Hughes agus is as Contae Fhear Manach mé. Tá mé sa chéad bhliain in Ollscoil na Ríona ag an mbomaite seo. Tá mé ag déanamh staidéar i nGaeilge agus tá an Fhraincis mar mhionábhar agam fosta agus níl cainteoir dúchais mé so d'fhoghlaim mé mo chuid Gaeilge ar scoil mar ní raibh Gaeilge ag mo thuismitheoirí ach nuair a bhí mo dheartháir ar scoil rinne sé staidéar i nGaeilge agus bhí sé i ngrá leis an teanga so nuair a chonaic mé an suim a bhí aige sa Ghaeilge, spreag a shuim mé chun an Ghaeilge a dhéanamh ar scoil fosta. So tá GCSE agus ardleibhéal agam sa Ghaeilge agus bhain mé mo cháilíochtaí amach in Ard Lourdes in Inis Ceithleann. Agus nuair a bhí mé sa sé bhliain sa scoil chéanna fuair mé post mar theagascóir Gaeilge tríd an Chomhairle Contae so you know dúirt cuid mhór daoine liom nach raibh deiseanna nó poist ar fáil do dhaoine óga a bhfuil Gaeilge acu in earnáil na Gaeilge ach níl sin fíor ar chor ar bith so bhí mé ag teagasc ar feadh cúpla uair sa tseachtain agus bhí rang beag agam sa tráthnóna agus bhain mé an-sult as an phost seo mar ba chleachtadh iontach é agus thug sé seans domh chun mo chuid Gaeilge a úsáid is a fhorbairt. Chomh maith leis sin, oibrím in Uaimheanna na hÁirse Marmair mar threoraí turais agus nuair a fuair mé an post sin cúpla bhliain ó shin, níor shíl mé go raibh seansanna ann chun mo chuid Gaeilge a úsáid sa phost sin ach ní raibh mé i gceart. So, uaireanta bíonn Gaeilgeoirí ann agus bíonn siad ag iarraidh dul ar turais, chun na huamhanna a fheiceáil agus is féidir liom iad a ghlacadh go dtí na huamhanna agus insím dóibh faoi na huamhanna agus faoi stair na huaimhe as Gaeilge agus chomh maith leis sin like tugann sé seans domh chun labhairt le Gaeilgeoirí eile agus mholfainn do dhaoine óga a bhfuil suim sa Ghaeilge acu bígí ag labhairt as Gaeilge le Gaeilgeoirí eile chomh minic mar is féidir mar is é sin an bhealach is fearr chun do chuid Gaeilge a fhorbairt. Chomh maith leis sin, just bígí ag léamh is ag foghlaim go deo. An bealach furasta chun sin a dhéanamh ná lean ar cuntais Instagram atá as Gaeilge. So, mar shampla, Múinteoir Meg, Glowing with Gaeilge, cuntais mar sin. So, you know, tógfaidh tú suas frásaí agus focail nua. Fosta, ná bí buartha faoi mheancóga boga a dhéanann tú nuair atá tú ag labhairt as Gaeilge nó mura bhfuil líofacht iomlán agat, you know, tuigeann achan Gaeilgeoir do chás agus, you know, ní bheidh éinne, you know, ag magadh fút nó rudaí mar sin, so just bí muiníneach faoi do chuid teanga, you know, mar a deir siad, labhair í agus mairfidh sí agus tá sin fíor, so bainigí sult as an teanga agus bígí slán sábhailte.
Dia daoibh, is mise Cormac Donaghy agus is de Dhún Geanainn i gContae Thír Eoghain domh. Is aistritheoir Gaeilge mé a oibríonn do chuideachta ar a dtugtar Premier Irish Translation. Thosaigh mé ag foghlaim na Gaeilge ar mheánscoil agus bhí suim agam sa Ghaeilge ón tús toisc gurb í ár dteanga dhúchais í agus toisc gur cuid ríthábhachtach dár gcultúr agus dár n-oidhreacht í. Tá céim BA agam sa Léann Ceilteach agus sa Pholaitíocht ó Ollscoil na Ríona Béal Feirste. Tar éis domh an céim sin bhaint amach, d'fhill mé ar Ollscoil na Ríona chun tabhairt faoi chéim MA sa Ghaeilge, agus táim ag obair faoi láthair don Ard-Dioplóma san Aistriúchán Dlíthiúil ag Coláiste Dlí i mBaile Átha Cliath. Mar a dúirt mé, is Aistritheoir Gaeilge mé. Sa ról sin, aistríom téacsanna agus doiciméid de gach chineál don Rialtas, don Aontas Eorpach agus do na meáin. Bíonn an-éagsúlacht ann maidir leis na cineálacha rudaí a dhéanaimse mar aistritheoir. Bíonn a lán rudaí i gceist, doiciméid reachtacha, doiciméid oifigiúla ón rialtas, fógraí agus cláir theilifíse, agus uaireanta tagann píosaí de chluichí ríomhaireachta isteach fiú. Bíonn an-éileamh ar aistriúcháin Gaeilge ó chuid mhór cuideachtaí freisin. agus tiocfaidh méadú ar an éileamh sin mar gheall ar an stádas méadaithe atá ag an nGaeilge sa deisceart agus san Aontas Eorpach agus mar gheall ar an stádas atá le tabhairt don teanga sa tuaisceart go luath. Mar aistritheoir. Taitníonn an Ghaeilge liom toisc gur breá liom gramadach na Gaeilge agus deirtear go bhfuil an Ghaeilge ar cheann de na teangacha is cruinne agus is beaichte ar domhan mar thoradh ar na rialacha gramadaí atá i bhfeidhm. Is é an phríomhchomhairle a thabharfainn d'fhoghlaimeoirí Gaeilge ná bainigí sult as an teanga. Ní gá do bhur gcuid Gaeilge bheith foirfe ach cleachtaigí í, bainigí sult aisti agus ná bíodh aon eagla oraibh botúin a dhéanamh. Úsáidim an teanga lasmuigh den obair freisin agus tá cuid mhaith cultúrlann agus gníomhaíochtaí sóisialta ann inar féidir an teanga a labhairt agus a chleachtadh.

Bhuel a chairde, Annie Dowd is ainm dom agus táim chun blúire beag a insint daoibh fúm féin agus conas a úsáidim Gaeilge i mo shaol laethúil. Ó aois óg bhí áit lárnach ag teanga na Gaeilge i mo shaol. D'fhreastal mé ar Naíonlainn i mo bhaile dúchais d'Inis Córthaidh i Loch Garman. Is é seo an áit a leagfainn mo mhéar ar thúsphointe an ghrá atá agam don teanga. Bhí an naíonlann ceangailte le bunscoil lánGhaeilge sa bhaile, Gaelscoil Inis Córthaidh, agus mar thoradh buanaíodh an Ghaeilge i mo shaol. Bhí an rogha agam freastal ar mheánscoil ach bheartaigh mé dul go dtí Clochar an Chreidimh Naofa i Ros Mhic Treoin. Anseo rinne mé an Teastas Sóisearach agus an Ardteistiméireacht. Don dá scrúdú tá ceithre ábhar riachtanach i gcónaí, Mata, Béarla, Teanga Idirnáisiúnta, roghnaigh mé féin an bhFraincís, agus an Ghaeilge. D'fhreastal mo dheartháireacha ar an nGaelscoil chéanna agus mar thoradh labhraímid go léir an Ghaeilge líofa. Ó shin tá an Ghaeilge foghlamtha ag mo mhamaí chomh maith. Is é an gnáthrud é dúinn sa bhaile an Ghaeilge agus an Béarla a mheascadh. Is minic a chloistear abairtí ar nós Where is mo ghuthán nó Ar thug éinne food don puppy? Mar sin féin níl Gaeilge líofa ag mo Dhaidí, a thagann as Bolton ó dhúchas, ach ní ionann é sin agus a rá nach bhfuil cúpla focal pioctha suas aige thar na blianta. Ba é an sprioc a bhí agam le fada ná céim a bhaint amach sa Ghaeilge agus sa bhFraincis, i ndiaidh í a staidéar sa mheánscoil ar feadh sé bhliana. D'fhiosraigh mé na hollscoileanna éagsúla ar an oileán agus roghnaigh mé Ollscoil na Ríona i mBéal Feirste. Chláraigh mé ann mar mhac léinn i 2015 agus bhain mé BA amach sa Ghaeilge agus sa bhFraincís i mí Iúil 2019. Is ábhar spéise dom iad canúintí na hÉireann, go háirithe maidir le canúint mo chúige dúchais, Cúige Laighean. Bhain mé Máistreacht Taighde amach in Ollscoil na Ríona ag deireadh na bliana seo chugainn agus ba é ábhar mo thráchtas máistreachta ná teangacha, canúintí agus logainmneacha i mo chontae dúchais de Loch Garman. Faoi láthair is iarrthóir PhD mé fós in Ollscoil na Ríona agus is é teideal oibre mo thaighde ná Canúintí Chúige Laighean, fianaise ó logainmneacha agus lámhscríbhinní ón ochtú agus an naoú haois déag. Ina theannta sin, le déanaí, thosaigh mé mar chúntóir teagasc san ollscoil chomh maith, agus glacaim rang ceardlainne an chéad bhliain gach seachtain. Le hocht bliana anuas caithim ar laghad cúig seachtaine i rith an tsamhraidh ag obair i ngaelcholáiste darab ainm Coláiste Laighean i Ros Mhic Thriúin. D'fhreastail mé ar an gcoláiste mar dhalta, mar chúntóir, mar cheannaire, mar ardcheannaire agus, i ndeireadh na dála, mar mhúinteoir. Cabhraíonn Coláiste Laighean leis an nGaeilge a chur ar fáil mar teanga áitiúil in ionad í a bheith teoranta chuig na ceantair Ghaeltachta. Agus is mór an t-ábhar atá an Coláiste á dhéanamh do láithreacht na Gaeilge sa chontae. Mar chuid de mo ról ann, spreagaim na daltaí chun an Ghaeilge a labhairt in atmaisféar foghlamtha spraíúil. D'oibrigh mé mar chúntóir teanga an Bhéarla i Strasbourg in Oirthear na Fraince agus fuair mé an post tríd eagraíocht darb ainm an British Council. Chuir mé isteach ar phost arís i 2019 agus an t-am seo chuir mé isteach ar phost mar chúntóir teanga na Gaeilge. Fuair mé post i gColáiste an Chroí Ró-Naofa san Ómaigh. Thosaigh mé ann i mí Dheireadh Fómhair 2019 agus an táim fós ansin i mbliana. I rith na ranganna Gaeilge anuraidh, d'fhéachamar ar réimse leathan ábhar ó chultúr agus ó tíreolaíocht an tíre, toisc go bhfuil sé deacair iadsan a scaradh ón teanga, go dtí na bealaí difriúla gur féidir linn Gaeilge a úsáid ar líne, mar shampla ar aipeanna ar nós Instagram, Youtube agus TikTok fiú. Inniu ar ndóigh ba dhifriúil an scéal mar thoradh ar an bpaindéim Covid-19. Oibrím sa bhaile anois agus tugaim tacaíocht do mhúinteoir Gaeilge na scoile pé bealach gur féidir liom. I mo thuairim pearsanta tá níos mó ná briathra agus foclóir i gceist le teanga a fhoghlaim. Feabhsaíonn foghlaim teanga do scileanna cumarsáide agus cuireann an teanga atá á foghlaim agat go mór le stór focal do theanga dhúchais. Cothaíonn foghlaim teanga ár léirthuiscint do thraidisiúin, d'ealaíona agus do stair mhuintir na teanga sin. Ní amháin sin ach cabhraíonn foghlaim teanga leat do smaointeoireachta criticiúil a fheabhsú, measúnú agus anailísiú a dhéanamh ar eolas agus do scileanna breathnaitheach a chur chun cinn.

Hi a chairde, seo Ciarán Mag Uidhir agus is as Ros Liath i gContae Fhear Manach ó dhúchas domh. Go raibh maith agat as an deis seo a bheith ag labhairt libh agus tá mé sásta a rá cad chuige a thaitníonn an Ghaeilge liom. Bhuel eh, Chaith, nuair a bhí mise óg, nuair a bhí mé ag amharc ar na cluichí CLG ar an teilifís ar TG4, sin an chéad rud gan amhras a chuir spéis ionam sa Ghaeilge. Ansin nuair a bhí mé ar an mheánscoil, bhain mé an-sult as na ranganna. Chuaigh mé chuig an Ghaeltacht agus bhí sé iontach ar fad. So sin na rudaí, sin na fáthanna. a thaitníonn an teanga liom. Ansin ina dhiaidh na meánscoile chuaigh mise go dtí ollscoil i mBéal Feirste, in Ollscoil Uladh, agus rinne mise céim i litríocht agus i dteanga na Gaeilge. Ina dhiaidh sin rinne mé céim san aistriúchán chomh maith agus tá cúpla rud eile déanta agam maidir le cáilíochtaí. An rud a déarfainn, tá neart cúrsaí ann agus is. maith i gcónaí bheith ag cur leis an eolas atá agatsa. Faoi láthair tá post agam mar Oifigeach Forbartha Gaeilge le Pobal ar a'n Iúl ar an Ómaigh, sin grúpa Gaeilge a dhéanann ár seacht ndícheall an Ghaeilge a chur chun cinn i gceantar na hÓmaí. Roimhe sin chaith mé sé bliana ag obair. le stáisiún raidió i mBéal Feirste darb ainm Raidió Fáilte. Na dualgaisí atá agamsa, bhuel tá sé furasta go leor iad a chur in iúl. Ba mhaith linne pobal Gaeilge a chruthú i gceantar na hÓmaí agus tacaíocht a chur ar fáil do ghrúpaí Gaeilge ins an cheantar chun sin a dhéanamh. Cad chuige a thaitníonn an Ghaeilge liom? Bhuel, seo an rud, ó gur thosaigh mise ag foghlaim na Gaeilge ní raibh lá ar bith nár bhain mise sásamh as a bheith ag foghlaim na Gaeilge. Bhí aoibh an gháire i gcónaí ormsa, bhí mé ag baint sult agus mar a dúirt mé bhain mé sásamh as a bheith ag foghlaim na teanga so sin fáth a bhfuil an Ghaeilge tábhachtach domhsa, caithfidh mé a rá. Cén dóigh a bhfuil an Ghaeilge á chleachtadh agat taobh amuigh de do chuid oibre? Bhuel, bímse ag bualadh le mo chairde go measartha rialta agus is Gaeilgeoirí iad ar fad. Tá spéis nach beag agamsa i gcúrsaí Chumann Lúthchleas Gael agus fríd sin bhuail mé le cuid mhaith imreoirí, daoine ar an teilifís a bhfuil Gaeilge acusan agus bíonn muid ag comhrá, ag caint is ag díospaireacht maidir le cúrsaí Chumann Lúthchleas Gael agus, mar a dúirt mé, mo chuid cairde. Tá Gaeilge acu ar fad. Maidir leis an tuarastal, seo ceist tábhachtach, bhuel, an rud a déarfainn libh, maidir le postanna sa Ghaeilge, tá na scáileanna tuarastail, tá siad déanta amach go maith ag na húdaráis agus tá airgead maith le fáil as a bheith ag obair le hobair pobail ins an Ghaeilge. Ach má tá tú ag iarraidh na pínneacha móra a dhéanamh, an rud a mholfainn daoibh ná dul i dtreo an aistriúcháin. Obair, obair dheacair go maith atá ann ins an aistriúchán mar caithfidh tú a bheith ag smaoineamh i gcónaí agus tá sé, tá sé thar a bheith intleachtúil ach em tá tuarastal an-ard ag baint leis sin. Bhfuil aon chomhairle agam do dhaoine óga i leith foghlaim na Gaeilge, Seo an rud a déarfainn libh. Tá sé cosúil le bheith ag iarraidh bheith aclaí ar foireann peile. Ní féidir leat traenáil a dhéanamh uair amháin sa tseachtain. Caithfidh tú a bheith ag, caithfidh tú a bheith ag cur feabhas ar do chuid Gaeilge lá i ndiaidh lae, a bheith ag cleachtadh í, bheith ag léamh, tá sé an, thar a bheith tábhachtach go mbeadh daoine ag léamh agus a bheith ag caint le daoine a bhfuil Gaeilge acusan. So, seo, seo an comhairle atá agamsa. Gach lá caithfidh tú rud éigin a dhéanamh i nGaeilge agus ansin tiocfaidh líofacht agus tiocfaidh muinín agus sa teanga. An bhfuil aon rud eile gur mhaith liom a lua maidir leis an teanga? Níl aon rud ach amháin mar a dúirt mé maidir le mo phost, ó gur thosaigh, ó gur thosaigh mé ag foghlaim na Gaeilge ní raibh lá nach raibh aoibh an gháire orm.

Dia daoibh a chairde is mise Seanán Mac Ruairí agus tá mise ag teacht go beo, bhuel, níl go beo, seo réamhthaifeadta. Dia daoibh a chairde is mise Seanán Mac Ruairí agus cónaímse faoin tuath ar an Charraig Mhór i gContae Thír Eoghain agus inniu táim ag dul a labhairt libh faoi na deiseanna a fuair mé mar gheall ar mo chuid Gaeilge. So thosaigh mise ag foghlaim na Gaeilge agus mé ins an chéad bhliain ar an mheánscoil so níor fhreastail mé ar Ghaelscoil. Thosaigh mé agus mé 11 bhliain d'aois agus anois tá mé 27, sin 16 bhliana. A Thiarna! Ha ha! Sin dochreidte! Nuair a d'imigh mé ón mheánscoil sa bhliain 2012 thosaigh mé díreach amach ar chúrsa múinteoireachta. ar Ollscoil Naomh Muire i mBéal Feirste ach theip orm in san darna bhliain theip orm i modúl amháin agus bhí orm an bhliain sin a dhéanamh arís nois bhí a fhios agam ag an am nach raibh mé réidh don mhúinteoireacht go fóill agus mar sin de d'éirigh mé as an chúrsa agus mhothaigh mé go hiomlán caillte ní raibh a fhios agam cad é le déanamh you know bhí sé iontach deacair déileáil le bheith cineál caillte gan gan smaoineamh ar bith. Um,

Um, agus ar ndóighe, i rith an tsamhraidh, bhí deis agam le bheith mo cheannaire i Loch an Iúir. Is sin deis iontach má fhaigheann sibh deis le bheith in bhur gceannairí ar chúrsa Gaeltachta ar bith. Glac an deis, cur isteach fá choinne, is rud iontach é, is eispéireas iontach é. Um, yeah, just, just deadly. Tháinig mamaí le cur isteach orm. le rá go raibh orm dul ar ais ar ollscoil mar a chuireann na mamaís isteach orainn ach bhí sí, bhí an ceart aici you know, bhí an grá agam agus bhí an passion agam sin don Ghaeilge em agus ní raibh fhios agam cad é eile le déanamh leis so Chuaigh mé ar ais chun na hollscoile mar gheall ar an dá bhliain a bhí déanta agam cheana féin ar Ollscoil Naomh Muire bhí mé ábalta tosú go díreach ins an darna bhliain ar Ollscoil Uladh agus mholfainn an cúrsa seo Gan dabht daoibh, is cinnte gur fhoghlaim mé cuid mhór fúm féin mar Éireannach agus mar Ghaeilgeoir, faoi mo cheantar féin, faoin tír seo, faoi stair na tíre seo agus ar ndóighe tháinig feabhas ollmhór ar mo chuid Gaeilge, tháinig muinín orm, bhí muinín agam ionam féin arís ó thaobh na Gaeilge de agus. yeah bhí sé just ar dóigh ar fad agus le linn na céime ins an tríú bliain bhí deis againn le bheith ag obair le comhlachtaí móra na Gaeilge ins an tír seo. Bhí deis agamsa fosta le bheith ag obair le Dearcán Media i nDoire le físeáin a chur le chéile leis an Ghaeloideachas a spreagadh agus a cur chun cinn ins an tuaisceart anseo so bhí deiseanna iontacha agam taobh istigh den chúrsa agus osclaíodh i bhfad níos mó doirse ina dhiaidh sin. Bhain mé céim chéad onóracha amach i dTeanga agus Litríocht na Gaeilge sa bhliain 2017. Bhain mé duais don mhiontráchtas a bhí le déanamh againn agus bhí mé ar an Dean's List. So nuair a chríochnaigh mé leis an chéim arís eile ní raibh fhios agam cad é le déanamh leis um, ach i ndiaidh b'fhéidir bliana Thart fá bliain ina dhiaidh sin fuair mé post mar chúntóir ranga ins an Ghaelscoil anseo ins an ceantar agus sin just an doras is mó a d'oscail mo chuid Gaeilge domh. Is mar gheall ar an eispéireas sin a bhfuil mé ar ais ag déanamh an chúrsa TICO anois mar gheall ar an taithí a fuair mé sa scoil ó thaobh na Gaeilge de leis na páistí, leis an dátheangachas. and I just loved it, you know, I would have done it for free. Nuair atá tú i ngrá leis an Ghaeilge, you know, sin, sin, sin rud amháin nach, nach dtig leat praghas a chur air ná an grá sin agus an passion sin. Um, yeah, so i ndiaidh dhá bhliain ag obair um, ins an Ghaelscoil ansin chuir mé isteach fá choinne an chúrsa TICO agus anois tá mé ag foghlaim ón bhaile mar mhac léinn TICO. Mar sin de, níl mórán comhairle agam daoibh ó thaobh airgid nó rud ar bith mar mise cineál ag brath ar iasacht na mac léinn faoi láthair. Um, píosaí comhairle atá agam daoibh ná, Bí ag labhairt, bí ag labhairt na Gaeilge, you know, bí ag labhairt leis an mhúinteoir. Um, you know, you don't have to know everything. Tá sé ceart go leor le meancóga a dhéanamh, bhí eagla orm roimh meancóga a dhéanamh nuair a bhí mise ag déanamh staidéir ar an Ghaeilge blianta blianta ó shin. Anois, déarfainn go bhfuil an físeán seo lán de mheancóga agus tá sin go hiomlán ceart go leor, sin an dóigh is fearr le bheith ag foghlaim. You know, ní chaithfidh tú gach focal a bheith ar eolas agat le bheith líofa. Um, you know, so tá muid i gcónaí ag foghlaim agus ná bígí buartha faoi meancóga a dhéanamh. Um, Comhairle ar bith eile gabh chun na Gaeltachta. I'm telling you now gabh chun na Gaeltachta, gabh agus faigh do phobal Gaeilge féin. Píosa amháin eile ná put yourself out there. Nuair a dhruid na scoileanna ansin i mí an Mhárta thosaigh mé leathanach Facebook Seán sa Bhaile agus rinn mé giotaí beaga Gaeilge gach lá nó giotaí beaga ealaíne, léigh mé scéal i nGaeilge agus i mBéarla em to just kind of put myself out there agus m'aghaidh a chur amach agus anois tá mé ag fáil deiseanna ó gach áit. Tá mise ag caint libhse ar fhíseán fostaíochta agus níl post agam. So má chuireann sibh féin amach you know Faigheann sibh na deiseanna seo agus, you know, buaileann sibh le daoine agus faigheann sibh níos mó deis agus osclaítear níos mó doirse. Keep going, coinnígí oraibh! An rud is fearr faoin Ghaeilge ná an pobal. Agus mothaíonn tú go bhfuil tú páirteach i rud éigin speisialta agus tá tú agus beidh tú go deo agus tú ag foghlaim na Gaeilge agus tú ag spreagadh na Gaeilge, is rud iontach speisialta í, is bronntanas í.

an filíocht, achan rud mar sin agus tuigim agus sibhse ar scoil ag déanamh scrúduithe air tá sé deacair sult a bhaint as ach sa todhchaí tchífidh sibh cé chomh saibhir is atá cultúr s'againn agus atá oidhreacht na Gaeilge agus ba chóir dúinn bheith chomh bródúil as Gaeilge s'againn. Tá súil agam gur bhain sibh sult as an fhíseán seo. Déarfainn nach bhfuair sibh an méid eolais céarna uaimse ná a fuair sibh ó na daoine eile ach sin taithí s'agamsa agus ní bheidh gach bóthar díreach. You know, in amanna caithfidh tú bóthar eile a ghlacadh agus tá sin ceart go leor fosta. Bí muiníneach ionaibh féin, bí cineálta daoibh féin, be kind to yourselves as well, go easy on yourselves agus a massive ádh mór uaimse do chibé rud a dhéanann sibh sa todhchaí um, agus

Nuair a bhí mé ag fás aníos, mhothaigh mé go láidir gur chóir go mbeadh mo theanga féin agamsa, go mbeadh an Ghaeilge ar mo thoil agamsa agus bhí mé ag iarraidh i gcónaí chun í a labhairt agus í a fhoghlaim. Thiocfadh leat a rá go raibh suim agam ins an teanga ón tús ach nuair a bhí mé ar meánscoil bhí múinteoirí Gaeilge iontacha agam freisin agus chabhraigh sé seo chun an spéis a bhí ionam a mhúscailt insa teanga. Tá céim bainte amach agam sa Ghaeilge ó Ollscoil Uladh agus chomh maith leis sin, anuraidh bhain mé an Teastas Iarchéime san Oideachas amach ó Choláiste Ollscoile Naomh Muire i mBéal Feirste. Tá mé ag múineadh anois ar feadh bliana agus bainim a lán taitneamh as, caithfidh mé a rá, bainim a lán taitneamh as ag bheith ag úsáid mo chuid Gaeilge i mo shaol laethúil. Tá mé ag múineadh rang GCSE anseo ag an scoil agus ar ndóigh déanann an Comhairle obair tábhachtach chun an Ghaeilge a chur chun cinn. Tá an Ghaeilge fíorthábhachtach i mo shaolsa mar ní amháin gur teanga dúchais na tíre í an Ghaeilge ach mar is léiriú dár stair, dár n-oidhreacht, dár gcultúr í freisin agus tá cairde agam agus ní labhraíonn muid ach tríd an teanga. Mar sin de, bainim úsáid as an Ghaeilge agus tá sé fíorthábhachtach i mo shaol. Is iomaí slí bheatha a chuireann an Ghaeilge ar fáil do dhaoine sa lá atá inniu ann, go háirithe do dhaoine óga. Thiocfadh leat a bheith ag múineadh, thiocfadh leat a bheith ag obair thar lear ag cur an Ghaeilge chun cinn thar lear, thiocfadh leat a bheith ag obair sna meáin chumarsáide nó thiocfadh leat a bheith ag obair ins an aistriúchán. An tuarastal atá agam ná timpeall is tríocha cúig míle gach bliain agus is tús fíormhaith sin i do shaol agus tá sé ar fáil leis an teanga, ní féidir le éinne a rá nach bhfuil todhchaí ann léithi.